Wawa zifumu wawa zifumu lero ndabwera ndi nkhani yokhuzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene wamangisa mkazi wake. Mnyamata ameneyi dzina lake ndi Mphatso amachokera ku Malawi ku Mzimba koma amakhala mu dziko la South Africa pamodzi ndi mkazi wake Veronica. Mphatso anabwera mu dziko la South Africa mu chaka cha 2024. Wakhala kwa nthawi yayitali ee nde mu chaka cha 2024 cha mu December anapanga chiganizo choyitana mkazi wake ndipo mkazi wake uja adafika. Mu January mkazi wake uja adayamba kugwira ntchito. Nde akugwira ntchito chonchija mkazi uja khalidwe lake linasintha. Mkazi uja adayamba kupanga zosalongosoka. Tsiku lina adamugwira mkazi uja akulankhulana ndi mamuna wachibwenzi. Kenako Mphatso adamufunsa mkazi uja, zimene upangazi nde ndi ziti ziti? Mkazi uja adayankha kuti, chonde undikhululukire, sindizayambiranso. Nde amakhala kuyambira mu January, February, March. Mu March mkazi ujanso ankacheza ndi mamuna wina. Zotsatira zake Mphatso uja adamufunsanso mkazi uja chikatere ndiye chani mkazi uja anamuuza kuti ndikhululukire ndipo Mphatso adamukhululukira mkazi uja amakhala limodzi yee amakhala limodzi yee ndiye mwezi unowu anamgwiranso mkazi uja ndi message koma message yake sidali ya kuchibwenzi kwina kwake mm -mm. inali ya bwana wake zimaonetsa kuti mkazi uja ndi bwana wake amapanga chibwenzi ndiye Mphatso ataona message ija Sanafunsenso mkazi uja chifukwa wakhala akumukhululukira kwa nthawi yayitali. Adapanga chiganizo, anakagula ma ice. Ice ndi mankhwala osokoneza mutu. Atagula ma ice adayika mchikwama mwa mkazi uja. Nde mkazi uja kunacha bho bho adasamba bwino bwino atatenga chikwama chake apita ku ntchito. Nde anafika pa shop pa Mpakistani pamene amagwira ntchito adayamba kugwira ntchito. Nde Mphatso adayimbira police. kuti pali shopu yakutiyakuti amagulitsa ma ice ndipo amene amasunga ndi mkazi amene agwira ntchito mmenemo. Kenako polisi inabwera kuzammanga Mpakistaniyo kuzammanganso mkazi uja moti panopa Veronica pamodzi ndi bwana wake amangidwa pa mlandu wogulitsa ma ice. Akuti iyeyo amafuna amangise mwini wake wa shop samafuna kumangisa mkazi wake. Akuluakulu pali zinthu zina zake timapanga chifukwa choti tapsa mtima. Ndi anthu ambiri amene mumapanga zinthu chifukwa choti mwapsa mtima mumagwa mmavuto akuluakulu. Chifukwa choti mukapsa mtima simumaganiza chimene mupanga. Mumangopanga ndipo simumaona malizitsidwe ake kuti izizi zitha bwanji ndaziyamba koma zitha bwanji simumaona akuluakulu ndi bwino kugwira mtima munthu oziwa ndewu samanjanja ndewu ija isanayambike amafasa kaye kani muzaone actor filimu ina iliyonse actor amamba nkumenyedwa actor samafikira kuwina amamba nkumenyedwa kaye fore actor uja amakhala akumuwerenga amene akumumenya uja zofooka zake chimodzimodzi ukakhala upanga mpikisano othamanga sumayamba ndi spidi Umayamba pang'onopang'ono, kenako umayatsa liwiro. Opusa amayamba ndi speed. Akuluakulu, nkana amanena kuti kuthamanga sikufika. Apapatu a Dawa apanga regret chifukwa choti anangopanga zinthuzo asanaganize. Akuluakulu, ndi bwino kudekha. Ngati mkazi wakhumudwitsani, khalani pansi muganize modekha bwinobwino. Kenako pangani chiganizo, osangothamangirira kupanga chinthu.